ma deli ka jɛnɛya kɛ ale bila depuis ala ka ne da ma a tɔ yi croix kɛ nin kan i ka nin déposer à côté i b'a fɔ ko mande princesse a fɔ ko tɛ n'i banba ni nka a ma ɲi dɛ zikiri solo ka depuis ala y'a da ma jɛnɛya kɛ a ko in laban ma dogo dɛ a bila ala yɛrɛ tɛ gan mɔgɔ la f'i k'i fɛn mais ne ko bama bazin o jɔgaramɛ de don wa maraka de don comme a muso tun bɛ k'a ka jɔkaramɛya fɔ je veux k'aw k'a faranfasiya n ye pour que n ka kuma quoi au fait bama bazin jɔkaramɛ de don wa ou bien maraka non le numéro n'a pas d'importance ne yɛrɛ ka numéro dɔ de don dɔrɔn jɔkaramɛ jɔkaramɛ vous êtes sûr que bama bazin ye jɔkaramɛ de ye ayi jusqu'à là ne bɛ jɔkaramɛ min dɔn non e jɔkaramɛ vidéo man sur les réseaux sociaux i ka vie privée furu kan jɔkaramɛ vidéo man sur les réseaux sociaux i ka furu kan jɔkaramɛ non là c'est grave. Bama Bazin. nin ko in bɛɛ ye e de e cɛ cɛ ka jɔ a place la sa cɛ de bɛ muso ta fo naani cɛ ka jɔ a place la bama i t'i place la quoi au fait i tɛ wele cɛbaw fɛ i tɛ wele cɛ kumabaw fɛ c'est-à-dire i tɛ wele cɛw fɛ avec grand h quoi en un mot i tɛ wele cɛw fɛ avec grand h cɛ de bɛ muso maîtriser cɛ de bɛ muso bɛɛ bila a place la min ka kan ka bila

muso ko niveau la grand frère b'a kɛ to a jɔkaramɛ on est ensemble aw yɛrɛ b'a dɔn o dɔgɔnin de ye ne mais nin ye exemple de don c'est you exemplation walayi ni nin kɛra sisan non a y'a jate minɛ dɛ finman la a jate ka minɛ dɛ a jate ka minɛ kosɛbɛ finman ganbi kuma in jate ka minɛ aw ka taa lakali a lakali cogo la finman daf a ye kuma in jate minɛ kɛlɛ ko tɛ vous même vous savez olu tɛmɛtɔ aa ninnu bɛ se tɛmɛli la dɛ Mais problème ye mun ye. Il faut en sorte que kana trace bila yen il faut en sorte que k'u kun dogo ala yɛrɛ ko ale tɛ jɛnɛya fɛ mais au moins mɔgɔ min fana b'i dogo k'a kɛ o yɛrɛ fana faamuya ka di ni mɔgɔ min bɛ tila ka a dayɛlɛ kɛnɛ kan bama bazin non jɔkaramɛw ma dɔn ni nin ye sur les réseaux sociaux ne finman m'a ye dɛ a bɛ se ka kɛ a kɛra ne kɔfɛ mais ne ka présence la réseaux sociaux ka fo sisan ne ma deli ka jɔkaramɛ ye nin contexte kɔnɔ wa ne b'a fɔ fana e bama bazin de bɔra i place la e bama bazin e de t'i place la bama n'i b'i place la i muso foyi tɛ yen min da bɛ don min ka kuma la e muso dɔ tɛ bɔ k'a bɛ défense ta dɔ kan n'i ye nin kɛtɔ ye furu kɔnɔ dɔrɔn au fait cɛ bɛ kuma muso bɛɛ de tulo kɔrɔ mais cɛw bɛɛ b'a kɛ dɛ mais au fait n'i donna dɔ fɛ i bɛ dɔ in dénigrer à un tel point n'i sera yɔrɔ dɔ in na i bɛ yɔrɔ dɔ in fana dénigrer à un tel point ce qui fait que muso dɔ bɛ confiance ta comme si elle a raison surtout alors que i bɛ ka min dénigrer i bɛ taa min fɔ o ka so kɔnɔ i b'o dɔn c'est que n'i ye e ni muso sabanan in ka ko ye c'est à dire k'o kɛ tan nin t'e muso fɔlɔ ye i muso filanan tɛ muso sabanan kan'o kuma laban réseaux sociaux kan muso sabanan kan'o explication laban réseaux sociaux kan ko parce que k'e ye mɔgɔ dɔnnen ni e ye mɔgɔ dɔnnen o au fait o adamaden minnu dɔnnen don pour de vrai n'i y'u tɔgɔ kun tigɛ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu don olu b'a kɛ cogo di mɔgɔ minnu dɔnnen don réellement pour de vrai parce que hali i muso kuma cogo la ale bɛ tiktok stariya ko kuma de la ko n'aw kɛra tiktok stari ale bɛ stariya ko kuma de la ne y'a fɔ o ye maliyɛn ma stariya faamu au fait a sens normal la maliyɛn t'a dɔn ko stariya ye min ye sinon bama bazɛn c'est à dire i muso fɔlɔ k'a fɔ a ye ko ni stariw bɛ ka compter tiktok sanfɛ

Voilà, fais caca. Je suis juste là, d'accord. Voilà. E ko k'e bɛ ka kuma ni silamɛya min silamɛya jumɛn y'a yira diɲɛ dugu jumɛn na ko cɛ b'a ta muso fɛ bama silamɛya y'a yira diɲɛ dugu jumɛn na ko ni muso y'a comporter cogo min na ko cɛ b'i ta o comportement fɛ c'est à dire k'o comportement kelen k'o lasegi muso ma e o ye silamɛya jumɛn na silamɛya jumɛn y'a f'e ye m'a fɔ ko ni muso dimina muso bɛ ka kuma kuma min na cɛ ka muso to yen parce que muso ta y'a da de muso b'a défend n'a da de parce que pouvoir kelen min bɛ muso bolo o ye muso da de donc muso da bɛ kuma o kuma fɔ dimi kɔnɔ o tɛ tiɲɛ o o de k'a fɔ ko ni kuma min bɛ ka fɔ dimi kɔnɔ ko mɔgɔw kan'o kuma jateminɛ k'o kuma tɛ tiɲɛ kuma o kuma bɛ fɔ dimi kɔnɔ o kuma tɛ tiɲɛ e bama b'i tɔw fɛ f'e muso fɔlɔ bɛ bɔ o bɛna sigi défense ta la e yɛrɛ bɛ bɔ aw yɛrɛ bɛna ultimatum ta réseaux sociaux sanfɛ ko nani nin ye bɔnni nin ye ni e muso sabanan nana e ka ultimatum ye san dun i b'a kɛ cogo di an kɔni b'an sigi k'a bɛɛ layɛ dɛ a ye na n'aw ka vie an b'a bɛɛ layɛ wa an b'a bɛɛ commenter ne fima kɔni ma mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ ne b'a bɛɛ layɛ wa n b'a bɛɛ commenter fana ko il a divorcé cette femme donc e fana b'a dɔn dɛ bama ayiwa ko tu as divorcé cette femme o t'i ka vie natɔla ye kelen kelen maliyɛnw tɛ n balimaw euh, ala y'a kɛ sɔrɔ balimamuso bɔra ka kuma adamaden lebu kɔnɔ ko ale ti mɔgɔ lebu mm, k'ale tɛ mɔgɔ lebu mm, k'ale bɛ ne sutura bon alhamdulilayi ne kɔni bɛ ala tanu k'a barikada mm, ne k'a fɔ y'a mɛn i bɛ mɔgɔ lebu i bɛ mɔgɔ sutura ne kɔni ne tɛ siran o yɔrɔ la k'a fɔ wali lebu ne kɔni b'a ɲini a fɛ n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ la ne ka furu mais bama silamɛ ka kan ka siran fɛn fɔlɔ min ɲɛ o ye lebu de ye silamɛya yɛrɛ ni lebu tɛ taa silamɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ siran fɛn fɔlɔ min ɲɛ o ye lebu de ye parce que fɛn bɛɛ bɛ lebu kɔnɔ bama n'i ko k'e tɛ siran lebu ɲɛ i ma kuma yɛrɛ comme ne bɛ ka kuma n'aw ka silamɛya de ye sinon adamadenya senya n'a bolo la mɔgɔ i bɛ siran diɲɛ fɛn min ɲɛ diɲɛ kɔnɔ o ye lebu ye lebu man ɲi mɔgɔ fan si ma i ye silamɛ o tɛ silamɛ i bɛ diinɛ la i tɛ diinɛ la lebu man ɲi mɔgɔ si ma lebu de bɛ adamaden lakari k'i kɛ mɔgɔ fu ye bama e bɛ se k'i sinsin silamɛya kuma kan k'i sigi réseau kan ko ni lebu min bɛ yen k'i tɛ siran siran lebu ɲɛ dɛ siran muso ɲɛ i ni muso min jɛra c'est à dire siran muso yɛrɛ ɲɛ en un mot siran muso ɲɛ muso man ɲi dɛ bama cɛba o cɛba lakarila diɲɛ kɔnɔ musobakɔrɔ de ye cɛbakɔrɔ lakari diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna histoire la n'i kun ye cɛfarin ye musobakɔrɔ de y'i lakari diɲɛ histoire o histoire n'i y'a mɛn diɲɛnatigɛ kɔnɔna la c'est à dire ko cɛfarin don ko cɛba don ko cɛ kun don ko mɔgɔ tɛ se ka ko ta ka bɔ a la n'a lagosira n'a lakarila musobakɔrɔ de y'a lakari muso man ɲi dɛ bama siran muso ka lebu ɲɛ boli muso ka lebu ɲɛ i yɛrɛ ɲini muso ka lebu ɲɛ o tɛ fugariya ye o tɛ ko i dɛsɛra ye o tɛ k'i kɛra diɲɛnatigɛ ko foyi ye mais kan'i kɔgɔ da muso kɔgɔ la lebu niveau la muso ka lebu to yen muso ka lebu man ɲi cɛ ma o to yen wa aw ka silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la aw bɛ silamɛya min kɔnɔna la n'a b'o représenter lebu kuma tɛ se ka fɔ yen silamɛ yɛrɛ yɛrɛ a ɲuman tan ni fila i bɛ siran fɛn min ɲɛ diɲɛ kɔnɔ o ye lebu de e bɛ siran lebu ɲɛ dɛ lebu bɛ taa ni adamaden danbe ye i ka représentation c'est à dire i ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ lebu bɛ taa n'a bɛɛ donc siran lebu ɲɛ bama n'i kun tɛ siran lebu ɲɛ à partir de là siran lebu ɲɛ parce que i lebula c'est à dire i lebula dɛ i lebu tɔ bɛ ka na de bon n'i dun m'a bolo kan i lebu bɛ s'a fasi finalement maliyɛn kelen b'u sigi yan ka tila ka yɛlɛ i lebu kan i b'a fɔ ko ne finman y'o f'i ye i bɛ nin ɲini o don i tɛ nin ye b'i lâcher i bolo fɛn fɛn ye lien ye a bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ jugu ye yan réseaux sociaux kelen kan ka tila ka yɛlɛ c'est à dire i kelen ka ko la i b'a fɔ ko ne finman y'o fana f'i ye dɛ o ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ ye maliyɛn définition de y'o ye taa ka na t'a la siran lebu ɲɛ o to yen o yɔrɔ in ye min ye a ye diinɛ in yɛrɛ respecte dɔɔni quoi han n'aw b'aw diɲɛ visibilité ninnu ɲinini na wagati minnu na ani diɲɛ tɔgɔ diɲɛ ko bɛɛ bɛ dan diɲɛ kɔnɔ a tɛ lahara o ala fɛ yen star tɛ yen ala fɛ yen tiktok tɛ yen ala fɛ yen réseaux sociaux tɛ yen nin y'an yɛrɛ ka kɛwalew ni ɲɛɲininiw ko de bɔ wagati min na n'a b'olu ɲɛɲininiw ni ko la a y'a kɛ ala kama aw ka ala yɛrɛ tɔgɔ to i quoi n'o ye ala yɛrɛ tɔgɔ to o bannen quoi bama i ka fɛn bɛɛ nana réseau kan ma dɔ yɛrɛ kɔni dɔn i ka fɛn bɛɛ nana réseau kan hali i bɛ bɔ c'est à dire i kun bɛ musow yirali min kɛ ɲɔgɔn na ça c'est fini mɔgɔ si t'e ta au sérieux tuguni parce que tout le monde va te voir comme i muso sabanan kumana cogo min na vu k'an y'i muso filanan ka réaction i muso fɔlɔ ka réaction ye cogo min na ka tila k'i yɛrɛ ka réaction ye réseaux sociaux kan bama mɔgɔ mɔgɔ kun kɛlen don k'i minɛ mɔgɔ sɛbɛya la ka yɛlɛn tan sanfɛ tan i b'a fɔ ne finma fi a bɛɛ y'a ɲɔngiri i dara ne la i ma da ne la walayi mɔgɔ mɔgɔ ni adamadenya la ani hɔrɔnya la au fait n'u kun y'i doni yɛlɛn tan a bɛ n ni ala cɛ a bɛɛ ye doni ɲɔngiri i m'a ye parce que silamɛya kuma yɛrɛ tɛ yan tuguni e bama kun ka kan ka kɛ cɛ ye c'est à dire que nin kumalen kɔfɛ ɛɛ adama ka live kɔnɔna la n'i y'a sɔrɔ ko kuma ma tɛmɛ e yɛrɛ ni adama cɛ kɔrɔlen adama tɛ se k'a permettre ka n'a sigi ka to ka kuma e ka furu ko kuma la fo e muso k'a senti visé e muso sabanan ka na don adama ka direct kɔnɔ c'est à dire k'a b'a yɛrɛ expliquer ce qui est c'est à dire ce qui est sûr n'i y'a ye adama kun bɛ to ka segin segin e ka kuma kan i b'a sɔrɔ kuma dɔw de kun tɛmɛna e ni adama ni ɲɔgɔn cɛ ni adama kun bɛ ka tɛmɛ tɛmɛ wa ni muso yɛrɛ tilala c'est-à-dire ka segin tuguni ka n'a sigi c'est-à-dire ka nin kuma in fɔ jama la ka na k'a yɛrɛ expliquer k'a b'a yɛrɛ lajɛya o bɛɛ tɛmɛnen e ka kuma de fɛ bama e de ye cɛ ye nin ko kɛlen kɔfɛ adama ka live kɔnɔ ni silamɛya kun b'e bolo komi i yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min na ni silamɛya kun b'i dusukun na komi e kun bɛ k'a fɔ cogo min na au fait ni silamɛya hinɛ kun nana e la silamɛya tolérance kun nana e la silamɛya majigi silamɛya ko to ɲɔgɔn ta la silamɛya ka muso minɛ k'a k'i den de ye c'est-à-dire silamɛya ko de ko ka hinɛ muso la ka muso minɛ k'a kɛ komi i den n'o kun kɛra tiɲɛ e kun bɛ nin minɛ i b'a fɔ k'i den don e kun tɛ nin jaabi ye réseau kan bama wa e kun tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ e muso fɔlɔ ka bɔ k'a sigi k'a bɛ n'e muso sabanan répond parce que mun na n'i kun ko muso fɔlɔ ma ko n'i kumana réseau in sanfɛ an b'i haramu k'i bɔ n ka diɲɛnatigɛ la n b'i ka furu dabila a tɛ se ka n'a sigi réseau kan a tɛ se ka n'e défend ni e kun ko e muso n muso nin bɔra n ka kɔɲɔmuso kɔrɔ ou bien kɔɲɔmuso in bɔra parce que a sutelen don bi mais a bɔra a ye kuma min kɛ réseau kan n tɛ fɛ ka aw cɛman ou bien aw musoman mɛn ka kuma la bama mali bɛɛ kun b'a fɔ k'i ye cɛ bɔ k'i ye cɛ hɔrɔnma ye ko wa k'e bama bɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn bɔ mali bɛɛ kun b'a fɔ parce que an bɛɛ kun bɛ taa i ka page de bɛlɛn kunu ye muso bɔli ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tun bɛ k'e de bɛlɛn bɛɛ tun bɛ k'e ka sortie de bɛlɛn parce que maliyɛn bɛ ten de bama muso kumana bama bɛ na bɔ ka mun fɔ e kun b'a to sa an yɛrɛ kun bɛ muso in poster ka kuma yan k'an sen don k'an bolo don e bama kun k'a kɛ ɛn ɛn n'i kun donna c'est à dire que ɛɛ adama ka live kɔnɔ i kun bɛ kuma kuma wɛrɛ la min tɛ nin kuma ye au fait i kun bɛ nin sujet in éviter au maxi mali bɛɛ kun b'i bonya bama bilahi au fait mali bɛɛ kun bɛ n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na quoi respect ta tɛgɛ fila la k'a d'i ma quoi parce que ni mɔgɔw sigira k'i makɔnɔ kuma min na i ka kuma i tɛ kuma parce que e de ye cɛ cɛ min sera ka muso saba ta hali n'i ye kalo saba de kɛ ni muso saba ye ɲɔgɔn fɛ i bɛ cɛ kumaba dɔw bɔ cɛ min sera ka muso fila mara fo ka muso sabanan ta ka n'a da kan ni o cɛ c'est à dire que o sera k'o saba kɛ non o ka kan ka wele cɛ dɔw fɛ e kun ka kan ka to o cɛya minɛn kɔnɔ silamɛya kama bama i bɛ kuma ni silamɛya kuma min ye i bɛ silamɛya chapeau min da i kunna au fait i image yɛlɛ don ni silamɛya min ye i kɛra dɔ k'i musow bila fini fin kɔnɔ ni silamɛya min ye au nom de l'islam i kun ka kan k'i datugu au nom du prophète mohamed e kun ka kan k'i datugu ne bolo aw ka exemple la min kɛra an kuntigi mamadu la a tɛ kɛ nima jɔn na o ne bolo ala ka saba ɲɛnɛmaw aw yɛrɛ ka exemple la ala ka saba ɲɛnɛmaw a ye min k'u la c'est à dire que a ɲɔgɔnna ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o o bɛ donc o hokumu kɔnɔna la e kun ka kan k'i muso in to yen c'est à dire muso in mana bɔ ka fɛn o fɛn fɔ i kun b'a to musoya minɛn kɔnɔ ka tɛmɛ pourquoi tu t'expliques bama bazin pourquoi ka bɔ i bɛ n'i yɛrɛ lajɛ an ye ala de ya réseaux sociaux ye ala de ya tiktok ye ala de ya tiktok ye kira de ya tiktok b'e bali i ka t'i ka bazin feere ya tiktok b'i bali i ka don ni wari ye ka dumuni di musow ma tiktok b'i bali a la pourquoi i bɛ n'i yɛrɛ ɲɛfɔ n'i yɛrɛ lebu tɛ pourquoi i bɛ n'i yɛrɛ ɲɛfɔ n'i yɛrɛ rabaisser tɛ pourquoi i bɛ n'i yɛrɛ ɲɛfɔ en tant que le mari de trois femmes tu t'expliques à qui i b'i justifier jɔn ye et puis i k'o justification kɔnɔ ko ka fɔlɔ taw bɔ a la ko c'est à dire que ko sisan taw la k'e ma deli ka jɛnɛya kɛ ko muso tɛ sɔrɔ yen ko min bɛna e ka jɛnɛya ko kuma fɔ telefɔni na ou bien k'e tɛgɛ minɛ sa i bɛ k'a fɔ k'e e ye walimuso wɛrɛ tɛgɛ minɛ e bɔra ka nin min kɛ réseaux sociaux sanfɛ silamɛya ta hukumu kɔnɔna la hali ka mali muso bɛɛ tɛgɛ minɛ ni ni fɛn fɛn bɛnna tɛgɛ minɛbaliya o dabila i tɛgɛ di mɔgɔw ma hmm? aw ka to ka ɲɔgɔn fo c'est mieux i bɛ to k'i tɛgɛ di mɔgɔw ma a partir de la depuis i ka i n'i muso ninnu ka nin passage ninnu na n'i bɔra dɔrɔn i tɛgɛ di di di mɔgɔw ma kɛnɛma c'est mieux quoi han o fana kun ka fisa ni ne ye quoi et puis kana to ka défi lancer sur les réseaux sociaux ko nin tɛ yen fefefe o défi to yen surtout jɛnɛya hokumu kɔnɔ ale défi in bila a dépose kɛrɛfɛ kana to k'ale défi in kɛ dɛ ma deli ka jɛnɛya kɛ a défi bila cɛ sitanɛ bɛ fɛn in na trop wa fɛn in ɲagami ka di ka fɛn in sɔrɔ c'est à dire ka fɛn in kɛ k'i malo trop nin dabila sa n'i bɛ sen tere k'a tere k'an fɛ yen c'est à dire ka fɛn in nabɔ ka n'i lebu yɔrɔnin kelen i sen bila fɛ a ka teli ni diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ donc o défi to yen bama o bila pewu n ma deli ka jɛnɛya kɛ n ka vocal tɛ muso bolo ale dabila olu kuma ninnu to yen n ma deli ka mɔgɔ ka wari minɛ ne tɛ jɛnɛya kɛ n ma deli ka mɔgɔ ka wari dun n tɛ mɔgɔ kɛ tan non hali ka dan i ni muso filɛ nin ye nin kuma sama sama min na a kun jigi bɛ ko dɔ kan a m'o sɔrɔ i bolo a kun ni bɛ fɛn dɔ fɛ i bolo a m'o sɔrɔ i bolo donc i ye dɔ jigilatigɛ k'a na i sen kɛ k'a fɛ donc i ye dɔ jigilatigɛ dɔ jigi kun b'i kan ko dɔ la i m'o jigi ɲɛnabɔ i m'a faamu donc i ye dɔ tɔɲɔ i ka tɔɲɔ sera dɔ ma parce que n'i y'a ye i n'i muso aw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ tan réseau kan c'est que tɔɲɔ dɔ sera dɔ ma fɛn dɔ tun bɛ dɔ kɔnɔ o ma k'o ye dɔ tun b'a fɛ fɛn dɔ ka kɛ fɛn dɔ o ma k'o fɛn ye o de kama aw bɔra ɲɔgɔn na aw fɔra ɲɔgɔn kɔ aw bɛɛ nana kuma ni nervosité ye tan donc i tɛ silamɛya yɛrɛ hokumu kɔnɔ fɔlɔ donc a bɛ to ka silamɛya in bɔ a la n'aw sera ka ninnu kɛ dɔrɔn aw bɛ silamɛya in bɔ a la parce que n'an ma silamɛya in bɔ a la ne finman bɛ don n'o canal de ne ni ɲɔgɔnna caman an bɛ don ni yen yɔrɔ canal de parce que mun na an ka association bɛ yen nɔ olu ko sugu ninnu de ɲɛfɔli kan ce qui fait que n'i bolila k'i dogo silamɛya kɔfɛ ka ko kɛ dɔrɔn ne finman tɛ répond direct parce que n'i bɛ ko min kɛ ne finman bɛ min kɛ n tɛ taa dogo ala kɔfɛ o an b'olu fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ wesh wesh c'est à dire direct direct net net ala yɛrɛ yafa ka d'an ma o la ka tɛmɛ i ka taa bali silamɛya kun kan nin tɛ silamɛ ka baarakɛta ye nin tɛ silamɛ ka comportement ye e ni nɔrɔ c'est à dire nin tɛ islam honore nin tɛ islam honore voilà an ka taa
mɔgɔ min ye ka ladi mɔgɔ bɛɛ de ko ma n kana kuma réseau kan n kana fɔ n bɛna kuma mais bama i ma mɔgɔ lamɛn o i ma mɔgɔ si lamɛn hmm? i tigɛr'i kumabaga bɛɛ la i tigɛr'i ka conseiller baga bɛɛ la parce que e dusu bonyara o e dusu bonya c'est à dire dusu min b'e la e tɛmɛna hali ala makɔnɔni kan i tɛmɛna kira makɔnɔni kan e k'o k'e bɛ se k'a ɲɛnabɔ i tɛ se k'a ɲɛnabɔ i bɛ se ka nin dɔrɔn de kɛ ka tiɲɛni kɛ k'i yɛrɛ di mɔgɔw ma han mɔgɔw ka n'u da don i ka kuma la mɔgɔ min t'i ka ko finman dɔn an bɛɛ b'a la ne bɛ mun dɔn i ka ko la n t'a finman dɔn n t'a jɛman dɔn mais i bɛ kuma mun na selon aw nana passage min kɛ sur les réseaux sociaux donc i ma mɔgɔ lamɛn ni mɔgɔw kuman'i fɛ i tigɛra i kumabaga bɛɛ la parce que n'i kun sɔnna hali i kumabaga kelen i kun tɛ kuma réseau kan au fait i kun t'i sigi hali ka kuma fila ni saba ka réponse di mɔgɔ ma parce que tu n'as pas à te justifier mɔgɔ si ka juru t'i la mɔgɔ c'est-à-dire i buranw n'olu bɛ so i ka kan ka kuma olu fɛ n'a bɔra i buranw la tu n'as pas à te justifier tu n'as pas ko bama ye muso caman divorcer musow ni furu fana ka d'aw ye ninnu camanba de bɛ yen nɔ koyi an ɲɛ b'a tilancɛ fɛn fɛn la kuma la réseaux sociaux sanfɛ ta bɛn san pɛrɛncɛ ne de bɛ k'a fɔ aw ɲɛna n'u ka passage ka ca réseaux sociaux sanfɛ n'u bɛ na ni silamɛya kuma ninnu ye ka caya o camanba de bɛ mali la tantɔ u bɛ musow furu ka furu sa camanba

silamɛw ye ɲɛ ne ma dɛ a ye nin sɛbɛn komi an ka kalan ma se yen yɔrɔ ma ko diinɛ y'a bali ko ni furu sara ko furusakun kana ni furusakun ma fɔ furu bɛ sa de a aw tɛ se ka wuyi fɔ anw ye dɛ ɛ o tuma la i b'i muso ta ka taa bila a somɔgɔw kan k'i t'a la silamɛya la i t'a kun fɔ aa silamɛw a y'o to yen dɛ furu sali kun bɛ fɔ han e bɛ muso ta cogo jumɛn ka taa d'a somɔgɔw ma ko n ka ɲi ko n t'a la mɛ furu sa kun tɛ fɔ aa furu siriyɔrɔ tɛ rezo sanfɛ kuma tɛ k'a sakun fɔ anw ye rezo kɔnɔ en fait aw ma tɛ ka na kuma rezo yɛrɛ kan n'i ko ka furu kun tɛ ɲɛfɔ réseaux sociaux kan an b'o faamuya mɛ furu kun ma tɛ ka a bɛ fɔ dɛ n'i ma furu kun ɲɛfɔ furu bolomaw ye furu sa kun tɛ voilà mais publiquement furukɛlaw yɛrɛ ma tɛ ka n'u ka furu ɲɛfɔ anw ye publiquement en temps réel en temps normal que tu sois musulman que tu sois chrétien que tu sois n bɛ diinɛ la n tɛ diinɛ la normalement i ka vie privée n'o ye furu ye o ma tɛ ka expliquer jama la o ɔn aw kɔni y'aw ta expliqué dɛ parce que an dun fana bɛ nin ko in laban na ye dɛ an ka taa mɛ k'a fɔ de ye ne ye lebuko dɔ de k'ale la o de sababu la ne sera bɔ k'a fɔ a ka bɔ a k'a ɲɛfɔ a ka bɔ ka n malo n'a ma bɔ ka n malo n'a ye sutura ala kan'a sutura a ye bama ɲɛda fɔrɔmanɛ a ye bama ɲɛda fɔrɔmanɛ nin fɔyɔrɔ laban ni maliyɛnw aw ka bama ɲɛda fɔrɔmanɛ ni hali ni ye nin fɔ i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ bama bolo nin nivo nin na aw ka bama ɲɛda lebu ala ye bama dɛ a bɛ ni ala ni ala kɛra cɛ kɔ hali ni ye bama ye nin kuma in fɔlɔ la de i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ bama bolo bama bɛ ka nin cɛkisɛya de fɔ en fait n'i y'i sigi jama la ka kuma ni cɛkisɛya fɔ ba e eh, ala sa numéro yi c'est pas grave numéro ko yi c'est pas grave voilà n'i y'i sigi jama la ka kuma ni cɛkisɛya fɔ dɛ o de ye nin ye tan mama e b'a dɔn i muso b'a dɔn ce qui ne va pas d'accord e b'a dɔn i muso b'a dɔn ce qui ne va pas problème min bɛ yen e b'a dɔn ko jama la kuma tɛ wa e b'a dɔn non c'est à dire que a y'a dabila aw kana aw kan'a kɛ a y'a dabila parce que nin kuma in ye jama weleli kuma de ye ni malofɛn b'i bolo n'i m'a bila ala kan'a to i la ehe ni an bɛɛ bɛ nin fɔ o n'i bɛ nin fɔ kuma o la o kɔrɔ de jama ka boli ka na au secours au secours jama bɔ donc bama an bɛ ka na secours la ko a ma se ala ta tiɲɛ na ɛ muso fɔlɔ a façon bɛ muso sabanan a kana na réseaux sociaux in kan n'a ye muso sabanan voilà fɛn min tiɲɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ye aw de b'o dɔn an mago foyi t'o la réseaux sociaux in sanfɛ yan non voilà ni ni tiɲɛ n'aw bɛ se preuve jɔnjɔn labɔ la a ye taa preuve bɔ ɲɔgɔn ye dugumana na dɛ a ye preuve bɔ yan ka ɲɔgɔn furu an mana aw sara aw na aw ka furu ba de k'aw bɛna o kun dɔw ma an tɛ don a la dɛ e yɛrɛ aw bɛɛ bɛ ijabu kɔnɔ aw bɛɛ kun birilen don nin y'aw de ka baarakɛta ye mali bɛɛ ɲɛna i m'a dɔn aw y'aw malo i m'a dɔn aw y'aw lebu a y'aw malo dɛ c'est à dire aw jama fɛɛrɛntan de ka baarakɛta filɛ aw n'aw cɛ don o don k'aw bɛ silamɛya ja mɔgɔw bolo a bɛ bɔ n'aw ka finifinw ye ka n'aw jɔ i b'aw ko jateli han a bɛ bɔ n'aw ka finifin ninnu ye ka n'aw jɔ i bɛ ala kali i y'a fɔ ko ninjaw minnu bɛ ninja filimu ninnu tourner aw fan si tɛ a bɛ ko ni ninja bɛ ka jigin mɔgɔw kan aw de tila ka na nin ko in daminɛ anw da la aw cogo d'anw na dɛ bama i ka nin kuma in nin to yen i y'a mɛn bama nin to yen han i dusu mana bɔ cogo o cogo hali n'i bɛ fɛ ka pan ka bɔ mobili in kɔnɔ nin bila i y'a mɛn an k'o yɔrɔnin bɔ a la pepepewu bama i ɲɛda in ça c'est appel à l'aide adama on peut faire ça an ka taa donc n bɛ se k'o de fɔ et puis ale o ne o an bɛ kuma dɔrɔn de caya wa bama désespérélenba wa bama ka nin kuma ninnu bɛɛ ye désespoir de ye walayi hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko désespoir b'a kan wa ale kumatɔ i y'a dɔn ko au fait désespoir b'a kan wa i m'a ye voilà an ka taa dɔrɔn de ka d'an ye sinon mali ye dugu de ye bɛɛ dɔnnen don bɛɛ fa dɔnnen bɛɛ ba dɔnnen don bɛɛ ko bɛɛ dɔnnen don i ye ko o ko ye i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye bɛɛ dɔnnen don quoi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn dunan wɛrɛ tɛ ma an bɛ mali de kɔnɔ ale dɔnbagaw b'a dɔn cogo min ne dɔnbagaw bɛ n dɔn ten donc bamananw ka kuma de don ko sigiɲɔgɔn sɔnfɔ ye dalateliya de ye sinon n'aw mɛnna a bɛ dɔn ne ye kumakan kelen dɔrɔn de fɔ ale o bama ko ko tu as fait sept mariages i ka kumaw bɛ ka na dɛ k'e fana ye muso wolonwula de furu k'i ye muso min furu sa ko wolonwula bama i fana ye dɔ kɛ n'o ye tiɲɛ ye dɛ han a fɔra k'e ye muso min furu o o o k'o fana ye cinq wa six mariage kɛ e ye sept mariage divorce kɛ e fana kun ka nin t'i bolo siɲɛ kelen bama aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a ma ɲɛ k'a kɛra divorcé reforcé divorcé remarié aw kun ka taa ni ɲɔgɔn ye sa o c'est pas grave sinon ne m'a fɔ dɛ mɔgɔw de bɛ k'a sɛbɛn commentaire kɔrɔla la ko toi aussi tu as fait sept divorces o fana man ɲi dɛ bama ka to ka musow furu jama la mɔgɔw k'a ye k'o furula tile fila o bɛ taa so furusa fana man ɲi sa walayi n'o kɔni kɛra cɛn o fana man ɲi non an ka taa an bɛɛ bɛ réseau kɔnɔ an bɛɛ bɛ mali kɔnɔ an bɛɛ alhamdulilayi ne kɔni ne lakodɔn de ka kɔrɔ ale yɛrɛ dɔnbagaw ba
ne ko bama somɔgɔw bɛ yan ni bama somɔgɔw bɛ a kɔrɔkɛw aw tɛ bama bɔ rezo kan tile fila a tɛ bama a ka kɔnti minɛ a k'a bɔ rezo kan tile fila aw ka kuma bama fɛ ni adamadenya ye a k'a faamu rezo sosiyo bɛ ka jouer mali kan dɛ surtout tiktok a bɛ ka jouer aw kan sensi positif tɛ dɛ mais sensi négatif stariya bɛ ka jouer maliyɛn kan en sens négatif pas en sens positif mais en sens négatif maliyɛn bɛɛ stari y'a yɛrɛ bolo surtout tiktok nalen caman se croit star mais i tɛ star ye caman se croit ne dɔnnen don mais i dɔnnen tɛ e cɛ dɔnni n'a conséquence de bɛ ɲɔgɔn na dɛ ni fa ni ba cɛ ni tɔgɔ n'a kɔnsekansi de tɛ ɲɔgɔn na n dɔnnen don kɔnsekansi dɔ de tugulen don a kɔrɔ ka taa n'i bilala jama ɲɛma ni jama b'i dɔn fɛn kɛmɛ ni mugan bɛ yen i ma tɛ ka yala i cɛ man y'a la bilen kɔrɔ t'a kɔnɔ k'aw bɛ adamaden minnu ye aw minnu dɔnnen tɛ aw bɛ se k'aw pɛrimete ka vi duman minnu kɛ mɔgɔ minnu dɔnnen don u tɛ se k'u pɛrimete ka vi duman ɲɔgɔnna kɛ parce que i ma farati a vi duman in kɛli ma c'est à dire au fait o de bɛ ta ka n'o meleke i ka réseaux sociaux vie la k'a kɛ k'i lagosi ce qui fait que réseaux sociaux vie ça joue i ka vie privée i ka vie sɛbɛlama yɛrɛ réseaux sociaux joue dans ça et puis beaucoup même bama ye muso filatigi wari ko t'i la baara ko t'i la i b'i ka baara la i tɛ rezo nɛmɛ nɛmɛ ka rezo k'i ka publicité kɛ yɔrɔ ye bama i t'i sen bɔ cɛ ɲinini na ka di muso ɲinini ma rezo sosiyo kan i k'i ta kɛ publicité bama i t'i ta kɛ n'i b'i ka butigi kɔnɔ bazɛn metraji kɛli la i k'a metraji yira mɔgɔw la i ka tɛmɛ n'i bɛ fɛ ka bɔ ni ni musow ye kuma dɔ la ka videoninw kɛ olu kɛ i k'o bila bama i k'i sen bɔ rezo sosiyo tɔgɔ na stariya la Hmm? i ka réseaux sociaux stariya i k'a b'i kunna ka réseaux sociaux tɔgɔ k'a b'i kunna ala ma bɛɛ dan tɔgɔ kama wa ala tɛ bɛɛ kɛ tɔgɔtigi wa tɔgɔ tɛ kalifa bɛɛ la an tɔgɔ jako jugu maliyɛn maliyɛn est capable de tout tɔgɔ kama n k'a ye n k'a fɔ mais nafa t'a la tɔgɔ ka ɲi tɔgɔ ɲuman de ka ɲi mais tɔgɔ juguman nafa t'a la surtout n'i furulen don an ɲɛ b'a la généralement n'i ye vidéo kɛla minnu ye réseau kan k'a ka farin ko vidéo kɛla farimanw don k'u bɛ se ka nɔbɔ ko la e k'a jateminɛ n'i furulen don i tɛ se o influenceuse fara c'est à dire a vidéo kɛlaw quoi que ça soit les influenceuses o k'a ta ka n'a fara adamaden minnu dɔnnen don malien milieu la a ka musoman ninnu jateminɛ ni cɛ de b'u bolo bani i tɛ se ka furu k'a kɛ o Cɛ tɛ se k'e commander k'i k'a kɛ o ça c'est pas possible o cɛ de tɛ yen i ye ba juruntan de donc tu te permets wa cɛ minnu b'a kan fana u stabiliselen tɛ furu kɔnɔ parce que u t'a dɔn furu sens ye min u ma stabiliser ni cɛ o cɛ stabilisela furu kɔnɔ k'i ka diɲɛnatigɛ ta k'a caler k'i stabiliser i tɛ se k'a kɛ ne finman de b'o fɔ aw ye ala ta de i tɛ se k'a kɛ réseaux sociaux a n'a inconvénient de bɛ ɲɔgɔn na réseaux sociaux a n'a kow de bɛ ɲɔgɔn na i m'a daminɛ min na a bɛ tɛmɛ o kan Bama i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'i musow la stopper i yɛrɛ b'a stopper ka réseau bila ni réseau ma tiɲɛni min don e kun a tɛn'o mago ɲɛ don i kun ni réseau mana ni lebu min i ka niveau la réseau tɛna n'o mago ɲɛ i ka niveau la wa ni c'est à dire ko tɔgɔ b'i la c'est à dire que adamaden min ni responsabilité t'a la o de ka ɲi buzz kɔnɔ responsabilité tɛ adamaden min na au fait muso tɛ adamaden min bolo den tɛ adamaden min bolo ou bien adamaden min ka sira tɛ denko la et puis muso t'a bolo au fait muso minnu somɔgɔw n'u parents bɛ yen ni buranw image bɛ y'a la olu an yogoro den damaw de ka ɲi buzz la ɲɔgɔn bolo an yogoro den damaw de ka ɲi a faden sagoya la yan nɔ Une fois que buran dɔw de b'i la k'i lɛ une fois que cɛ de i ye muso kelen fila saba Bama o to yen i tɛ réseaux sociaux kan dɛ mɔgɔ kun tɛ s'i ka niveau la o bɛɛ kun b'a ka ko ninnu kɛ ka tɛmɛ mais mɔgɔ kun tɛ s'i ka niveau la mais n'i y'a ye bi adamadenw nana fan bɛɛ ka kuma ka se nin degré ma fo mɔgɔw b'i muso ninnu fotow capturer k'a bila bila Bama i yɛrɛ k'a jɛngɛ k'a jateminɛ k'a lɛ

jɔn ye vidéo dɔ ci ne ma mais ko sanuko kuma dɔw ni fɛn dɔ kuma dɔw b'a la bon moi je préfère pas au fait ka don ni détail kɔnɔ kosɛbɛ ka se ɲɛfɛ parce que adamaden dɔw b'o olu vidéo passage la olu mɔgɔ ninnu man di ne quoi taara n'olu dɔw kumakanw ni fɛnw bɔ la olu ka jouer ne ka compte kan au fait moi je fais pas parce que adamaden mun man di ne o fɛ ko ninnu man di ne quoi tu vois mais n'o y'a sɔrɔ Bama k'i musow bɛ explication de la k'u ka explication kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye furu kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ furu dɔn muso o muso ji ma deli ka k'i kunna i tɛ se ka exemple di muso furukɛla ma cɛ o cɛ n'i ma muso furu i tɛ se ka exemple di furukɛla ma wa bama cɛ o cɛ n'a ye muso furu bɛɛ b'a f'i ye k'i ka réseau to yen muso o muso n'a ye furu kɛ n'a bɛ furu kɔnɔ ou bien a delila k'a kɛ ka bɔ a b'a f'i ye k'i ka to yen mais fɛn fɛn tɛ furu la olu bɛɛ b'i muso ninnu pousser de pour que k'aw ka vie privée dɔn ne finman b'o f'i ye fɛn fɛn ma deli ka muso furu olu bɛɛ b'i pousser e bama yɛrɛ ka bɔ ka n'i ka vie privée ɲɛfɔ mais cɛ o cɛ c'est à dire ni muso b'olu bolo so olu t'i bil'a la wa muso o muso n'o ye furu kɛ ka tɛmɛ olu t'a fɔ k'i ka na ko k'i ka vie tɔ ɲɛfɔ réseaux sociaux kan ou bien k'i musow la encourager k'u ka n'u ka vie fɔ fɛn bɛɛ bɛ furu kɔnɔ ɲuman bɛ furu kɔnɔ cogo min na juguman bɛ furu kɔnɔ tentɔ de hɛrɛ bɛ furu kɔnɔ cogo suguya min na bɔnɛ bɛ furu kɔnɔna la tentɔ de réseaux sociaux in sanfɛla la tiktok in sanfɛla la a muso furubali de ka ca yan minnu ye tile filaw kɛ furu la dɔrɔn ka bɔ furu kɔnɔna la minnu tɛ cɛ yɛrɛ dɔn u tɛ cɛ bonya dɔn olu fana man'u sigi k'u b'i muso bila i furumuso i ye minnu ta suna ni farida la ko k'olu bila kuma la k'olu k'u ka vie ɲɛfɔ u bɛna mun conseil d'u ma u bɛna mun kiri tigɛ alaw de don wa kiraw de don wa olu yɛrɛ t'a dɔn furu ye min ye parce que depuis ala olu da olu bɛ jɛnɛya de kɔnɔna la est-ce que muso de b'a to furu kɔnɔna la c'est à dire furu gɛlɛya ani furu dimi ka to a kɔnɔna la c'est à dire ka sigi i ni cɛ aw b'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ cɛ ka jan don dɔ cɛ ka surun don dɔ a bɛ cɛ bolo don dɔ a se tɛ cɛ ye ni mɔgɔ o mɔgɔ k'i ma ko i cɛ y'i furu furu kɔnɔna la ka nkalon de tigɛ i ye k'i ka furu sa ko parce que a ye nkalon tigɛ i ye ni fa ni n ba cɛ a tigi t'i ni a tigi tɛ hɔrɔn ye a ma bɔ hɔrɔn du kɔnɔ a ma bɔ danbe du kɔnɔ sinon i furu sakun tɛ k'i cɛ ye nkalon de tigɛ i ye anw fɛ yen mali la a tɛ furusakun bɔ ani furusakun c'est à dire ani furusakun a ma surun ɲɔgɔn na bama e b'i ka réalité de dɔn i muso min sutera o b'a ka réalité de dɔn mɔgɔw bɛ mali kɔnɔ n'olu y'u ka réalité fɔ aw ye aw bɛ fini bila aw bɛ boli ka taa aw kun fɛ aw ta ka gɛlɛn bi kɛ dɔw ta ni tasuma de don a sigikan tasuma a wulikan tasuma mais u sigilen don a kɔnɔna la han parce que musow tɛ baara la musow tɛna wuli ka taa baara ɲini mais ni citaw la a ye na n'aw ka réseaux sociaux aw ka vie privée a ye na n'a ye réseau kan n ko minnu ma ɲɛ u fa ye olu bɛ dɔ fɔ yan minnu ma ɲɛ u ba ye olu bɛ dɔ fɔ yan min ma deli ka su kelen si furu kɔnɔna la ka cɛ bonya ka cɛ bato olu b'a fɔ yan min yɛrɛ t'a dɔn c'est à dire que mɔgɔ b'i muso bonya cogo min mɔgɔ bɛ muso bato cogo min na olu fana bɛɛ bɛ dɔ fɔ yan a y'aw yɛrɛ ka vie privée sutura aw ye nin min kɛ ne ye ta résultat fɔ aw ye a y'a kuru bama e n'i musow aw ka don bama n'i bɛ se yɛrɛ kɛ tile fila réseau to i kɔfɛ i bɛna han tile fila réseau to i kɔfɛ i bɛna nin t'aw si ka kunnawolo ye i muso sabanan ka kunnawolo tɛ yan wa jo tɛna di i muso sabanan ma jo tɛna di e bama ma e bama ka kunnawolo tɛ yan nɔ wa jo tɛna di i ka muso fɔlɔ ma a ka kunnawolo tɛ yan aw si jo t'a la aw si jo t'a la i muso sabanan a jo t'a la e bama min filɛ e jo t'a la i muso fɔlɔ a jo t'a la n'aw ye ɲɔgɔn ta ye rezo sosiyo kan n'a bana aw tɛ ɲɔgɔn bila aw ka taa n'aw ye ɲɔgɔn furu n'aw ferekera ɲɔgɔn na n'aw ye ɲɔgɔn fereke n'aw taara a y'o bila yen nɔ a y'o bila yen aw ka taa aw ka ci fɛ n'o tɛ n'a y'aw diya aw bɛ n'a wɔgɔbɛ yan bama ne bɛ kuma kelen f'i ye n'i nana a wɔgɔbɛ yan i ka vi kɔrɔ finma jɛman n b'o layidu d'i ma bilayi ne yɛrɛ finma de bɛ kɛ première personne ye min b'o defini yan i muso minnu bɛ ijabu kɔnɔ u ka finma n'a jɛman n b'a bɛɛ defini yan aw hakili b'a la c'est à dire que ɛɛ

n wara pɛrɛ kɔrɔ don an ma t'a ka fotow cɛ ka na a ni bogotigininw kun ferekelen bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ min na ni mɛsiw ni fɛnw ye an m'a cɛ ka na vi dɔ bɛ bɛɛ la nɛgɛla dɔ bɛ bɛɛ la an bɛɛ ni an ka dulokiba kɔfɛ ala kota jiko dɔ b'an bɛɛ la o bɛ ne finma na o bɛ aw la mhm. mɛ n'i yɛrɛ sutura i bɛ to i ka sutura kɔnɔ la k'i ka ko kɛ mɛ n'i ko k'i bɛ na n'o bɛɛ ye rezo kan i kɛrɛfɛ ko i fitinini ko i dogolen ko a bɛɛ bɛ na rezo kan wa an maliyɛn denw ye min an b'a bɛɛ kɔmante an tɛ mɔgɔ si fɛ an bɛ viw ni jɛmu de kɔ yan bama an mago tɛ mɔgɔ si la parce que n'i ye kuma fɔ n'i yɛrɛ bɔ la c'est comme e bɛ k'i yɛrɛ jɛya de ka mɔgɔ to kɔ o la ne b'a k'an bɛɛ ye an bɛ viw ni tɔgɔw de kɔ yan an bɛ jɛmu de kɔ an tɛ mɔgɔ si fɛ an ma k'an yɛrɛ fɛ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma an tɛ furu la an ni furukɛla man di ɛseke i bɛ k'a faamuya an tɛ cɛ bonya dɔn an tɛ muso bonya dɔn an bɛ yan dabarabaya nɛnbarabaya de la ani kunkolo barabaya an tɛ kulun kun na an tɛ kulun ju la mɛ an de bɛ dabarabaya nɛnbarabaya la mɔgɔw ka vi la n'i y'i ka vi sutura mɔgɔw b'i ka vi sutura mɛ n'i na n'i ka vi réseaux sociaux kan aw bɛɛ ye catégorie kelen ye bama i muso fila ka ta ka fara e kan aw bɛɛ catégorie kelen jusqu'à preuve du contraire i muso filanan an ka bonya b'o de yɔrɔ fɔlɔ pour le moment pour le moment an m'a fɔ k'ale tɛna kɛ dɛ mais pour le moment an filɛ wagati min na komi sisan i muso filanan an ka foli belebeleba b'a ka famille bɛɛ an ka foli b'a ba ye an ka foli b'a fa ye an ka foli b'i muso filanan yɛrɛ an ka foli b'a ka kabila bɛɛ ye est ce que muso bɛ kɛ tan de muso bɛ wele tan de an bɛ nin de dɔn muso y'an fɛ yen hali ni jogo kɛmɛ ni mugan b'i muso filanan na nin de ye muso ye i b'i da de tugun i ka foyi a t'i cɛ ni muso ka ko la cɛ defansi ta tɛ papa ka tɛ fin tɛ jɛ tɛ ni musow ye ɲɔgɔn ka sanu siɲɛ o y'aw ka denbajala de ye ni musow yɛlɛla ni ɲɔgɔn ye o y'aw ka denbajalaw de ye ni musow ye ɲɔgɔn kan tigɛ o y'aw ka denbajalaw de ye a tiɲɛna de aw nana yan a diyalen aw ma s'an ma yan a tiɲɛnen de aw se yan bama bama to i ka mɔgɔw lamɛn bɛɛ t'a fɔ mɔgɔ ma ko kelen na k'a to yen to i ka mɔgɔw lamɛn bɛɛ t'a fɔ mɔgɔ ma ko kelen na k'a bila to i ka mɔgɔw lamɛn bɛɛ t'a fɔ mɔgɔ ma ko c'est à dire ko nin ko ka ɲi kana dɔ wɛrɛ kɛ tan mɔgɔw lamɛn silamɛya yɛrɛ bɛ lamɛnni de wele e ɲɛ bɛ ne mande princesse min sigilen e de la ka ne sigilen ka vie privée ɲɛfɔ yan n b'o kɛ wa n b'o n b'a kɛ mun na ni n nana fɛn fɛn fɔ o kelen don n bɛna sigi k'a ɲɛfɔ ko jɔnniw don n'a bɛnna min ma cogo min taa n'a ye ten o y'i ka denbajala de ye ne ka foyi t'o tɔ la Bon, mais n ka kuma ɲɛnama kɔnɔna la adamaden ɲɛnamaw bɛ ka n lamɛn nin heure in na de toutes les façons c'est à dire que n kala aw minnu bɛ banɛni na aw b'a dɔn aw tɛ se banɛni na ka tɛmɛ ne kan mais n tɛ n ka kuma dose changer quoi parce que barika t'aw baw la barika bɛ ne ba la de ne ba den bɛ kuma lamɛnni bɛ kɛ y'a mɛn n tɛ nɛni don nin kɔnɔ parce que n b'a dɔn mɔgɔ kalamaw bɛ lamɛnni la bi you know ne c'est moi qui décide 12 métiers 13 valeurs quand je veux je fais a bɛ faamu a c'est moi qui décide parce que ne ka direct de don ça monte je te bloque kuma yɔrɔ min na o le y'o di voilà donc bama i ni muso saba ka fara ɲɔgɔn kan i yɛrɛ b'a ye a sigilen ye kumaba la réseaux sociaux in sanfɛ i b'a ye wata ganasi fɛn fɛn la i bɛ taa sɔrɔ a si ma deli k'ali turu cɛ furuso kɔnɔ i mana a b'o jateminɛ dɛ i mana muso mɔgɔ sɛbɛ tilancɛ o tilancɛ sigilen réseaux sociaux in sanfɛla la dabarabaya ko kuma la cɛko ni musokow kɔnɔna la i b'i cɛ kɛ ta i b'i i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ tile kelen ji ma deli ka k'a kun kan mais ale de bɛ a k'a bɛ conseil d'aw ma ne t'a dɔn cogo min na muso min tɛ furu la a bɛ se k'o ka conseil lamɛn cogo min muso min ma deli ka furu kɛ ani furu ma deli ka ɲɔgɔn ne tɛ bɛ se k'i sigi cogo min k'i b'o tigi lamɛn o a bɛ ne dabali ban quoi parce que pour que i ka don furu domaine kɔnɔ ka kuma f'i k'a kɛ de n'i m'a kɛ e tɛ se ka kuma o parce que e yɛrɛ ye passage kɛ min kɔnɔ e ye min vécu e b'o dɔn donc e bɛ se k'i bila facilement muso furulenw place la wa e bɛ se ka bila facilement cɛ furulenw place la parce que mɔgɔ de b'a dɔn i cɛ bɛ min da i kan furu kɔnɔna la i b'o kuru ten i b'o mu i sen kan i b'i sigi mais mɔgɔ min ma deli ka turu cɛ kana conseil ɲini o fɛ o tigi tɛ se ka conseil d'e ma o mɔgɔ min t'a kɔnɔ kana conseil ɲini o fɛ bilahi a tigi tɛ se ka conseil d'i ma ne finman de bɛ ka kuma ɲɛfɔ aw ye a b'a sigi k'a da sago de fɔ mais k'a bɛ ka conseil de d'i ma tiɲɛ tɛ parce que a t'a dɔn pour que i ka kuma furu la f'i k'a kɛ pour que i ka kuma furu la en fait c'est à dire f'i ka furu in kɛ de quoi n'i ma fɛn in kɛ i tɛ se ka kuma la n'i y'a kɛ de i bɛ kuma n'i tɛ se est ce que n'i sigi exemple ta la mɔgɔw ka furu kɔnɔ o tɛ se ka kɛ yan o est ce que n'i sigi ko n ye karisa ka furu ye o ni karisa yɛrɛ la ta ko mɔgɔw k'e lamɛn o mais ça c'est archi faux c'est à dire f'i yɛrɛ ka vécu de i bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ka question e eh, ala muso furulen o muso furulen bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o dimina furu kan o tigɛlen don bamanan muso fila la bi ne de bɛ k'a fɔ aw ye muso o muso ye furu kɛ n'i tɛmɛna c'est à dire k'i ye furu kɔnɔna kan k'i b'a dɔn ko min bɛ furu kɔnɔna la an m'a fɔ ko ni mɔgɔw y'aw ka kuma fɔ ko adamaden tɔgɔ sɛbɛn de ka d'aw ye yan ni ne mago bɛ mɔgɔ mɔgɔ la k'a tigi tɔgɔ fɔ ne b'a tigi tɔgɔ fɔ a b'a faamu n'a b'o ka nafigiya ni ɛsikoroyaw la an b'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ direct la ni mɔgɔ kumana dɔrɔn a bɛ mɔgɔw tɔgɔ de ta ta ka n'o sɛbɛn sɛbɛn mɔgɔw ka direct kɔrɔ tiɲɛ t'a parce que aw de bɛ mɔgɔw dɔn aw de b'olu tigiw dɔn aw de n'u bɛ ka vie bamakɔ aw de b'a dɔn n'u bɛ ko la n'u tɛ ko la ne ye n ka kuma en grosso modo de fɔ ne dun ye kuma en grosso modo fɔ tiɲɛ de don

muso o muso c'est à dire que n'i ye furu kɛ ka duumɛ furu kɔnɔna la k'a dɔn furu de ye min ye non i tɛ se ka furukalaw ye réseau kan tan k'i ka compte ou bien k'i b'i sigi c'est à dire ko k'a ko kɛ n bɛna nin fɔ aw ye tan mais non c'est pas possible c'est pas possible tu vas pas aimer i tɛ se ka aimer yɛrɛ o i tɛ se ka hali a kɛ commentaire kɛ yɔrɔ ni j'aime kɛ yɔrɔ ye ou bien ni c'est à dire kuma y'i kun fɛ i bɛ kuma ce qui t'a fait mal i bɛ kuma o de hukumu kɔnɔna la ka tɛmɛ a ye furu bonya dɛ aw wolola an ye farafinw de an tɛ tubabu ye fo ka taa sa an tɛ kɛ tubabuw ye n'a ye min diya i bɛ d'a la n'a m'i diya i kana d'a la farafin ye farafin de wa farafin bɛ sa ka to farafinya la surtout vous les maliens n'i bɛ kuma i bɛ kuma malien de ma surtout vous les maliens muso i mana jama cogo o cogo ka kafa cogo o cogo i b'i sen de kongo k'i da cɛ dɔ kɔfɛ han i ta i mana bonya cogo o cogo i mana jama cogo o cogo i mana kɛ ko tasuma bɛ bɔ i da kɔnɔ i b'i sen fila kongo i b'i da cɛ dɔ de kɔfɛ cɛ fana mana jama cogo o cogo i mana kafa cogo o cogo i mana kɛ k'e tɛ minɛ k'e tɛ jɔ i b'i waraka k'i kɛ mɔgɔnin ye muso dɔ de kɔrɔ muso dɔ de fana b'e warakalen c'est à dire que e bɛ maɲumatɔko kan fɔ la o muso ɲinini na e ala muso de bɛ cɛ lebu ye cɛ min ye wa cɛ de bɛ muso lebu muso ye cɛ min ye fana ye donc ni furu ɲɔgɔnmaw ko k'aw bɛna ɲɔgɔn lebu aw bɛna ɲɔgɔn lebu an b'an sigi an b'aw layɛ ɲɔgɔn lebu de la mais a ka di don min na a ye kow dumanw to ɲɔgɔn ye o don n'a gɛlɛyala aw b'a to yen ko dɔ duman kama hali ni den tɛ e ni nin ni ɲɔgɔn cɛ bama bazɛn i denw bɛ yen dɛ i ye den sɔrɔ i ni muso tɔw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw bɛ yen dɛ denmisɛnninw ɲɛ bɛ nin na dɛ wa surtout jɔgɔramɛ niveau la bama nin bɛ don i denmisɛnninw ka dossier la dɛ aw fa de ni musow delila ka na réseaux sociaux kan jɔgɔramɛw ka milieu ta nin bɛ don dossier la aw fa tora e kelen ma muso furu ka furu sa bamakɔ ne bɛ mɔgɔ dɔw dɔn bamakɔ olu ye muso furu fo ka se muso kɛmɛ naani ma an t'olu ka muso furu ta ka furu sa ta yɛrɛ jate jamana in kɔnɔ olu kɔni y'a furu de ka furu sa ka furu ka furu sa c'est à dire o sera degré min ma bamakɔ an t'o degré yɛrɛ dɔn

e m'a ye yan n ko jɔgɔramɛ de b'a disi gosi c'est à dire jɔgɔrana kɛnɛ kan n'i bɛ kuma jɔgɔramɛ ma n'i ma jɔgɔramɛ ba ta k'a fɔ ko jɔgɔramɛ ba ye ko jɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que jɔgɔramɛ muso b'i sigi ka muɲu furu kɔnɔ ko pour que denw de k'u disi gosi ni ba ye pour que jɔgɔramɛ muso bɛ siran ale kana ye lebu la c'est à dire kuma dɔ ko a bolo ko jumɛn de don c'est à dire an minnu bɛ wanbaya la kɛnɛma k'u tɛ se k'an ci k'an faga o tɛ wo k'u tɛ se k'an ka malobaliya ɲɔgɔnna kɛ kɛnɛma o tɛ wo k'u tɛ se ka bɔ ka n'u kɔkɔ da ko k'u cɛw défense ta kɛnɛma o tɛ wo mun na o t'a kɛ don dɔ la a kana fɔ ka e fa de la ka nin k'e ba la mais n'i bɛ fɛ ka jɔgɔramɛ faga jɔgɔramɛ ɲɔgɔn na turucɛkɛla ba fila tɛ mais n'i bɛ fɛ ka jɔgɔramɛ nin tigɛ ka to jɔgɔramɛ k'i furu i ni cɛ wɛrɛ ka da bani n'i bɛ fɛ ka jɔgɔramɛ bɔ baara la pepepewu n'i bɛ fɛ ka jɔgɔramɛ yɛrɛ bɔ a ka jɔ c'est à dire ni jɔgɔramɛ ye diɲɛnatigɛ ko bɛɛ da i kan n'i bɛ fɛ ka ko yɛrɛ ban ka terminus ban ka jɔgɔramɛ ni tigɛ pewu e ka to jɔgɔramɛ k'a ka woro tan don i la bani n'a ye woro tan don i la ka tila kuma min na a dalen a yɛrɛ la k'a bɛ cɛ kumabaya la jɔgɔramɛ ka bɔ a kalama dɔrɔn ko cɛ wɛrɛ yɛlɛlen kan min t'ale n'a m'i haramuya diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ ne ma tun hali n'a dusukun de bɛ bɔ au fait hali n'a kɛrɛ de bɛ bɔ ka tagama c'est à dire i nɔfɛ bila a bɛ fɛrɛ ka taa lahara ni min bɛ jɔgɔramɛ la a bɛ jɛ i kɔ parce que mun na ale fadenw y'a dɔn ale ye muso min ta ko o muso ko cɛ wɛrɛ yɛlɛl'o disi kan n m'a fɔ k'i ye ko min kɛ ka tɛmɛ n m'a fɔ k'a ka t'i ta k'i ma ko kɛ n m'o f'i ye dɛ mais ale ta kɔnɔna la k'a kɛ ayi non c'est dépôt retrait total bilayi jɔgɔramɛ bɛ ni min bɛ jɔgɔramɛ la a b'i déposer ne b'olu jɔgɔramɛ kelen minnu dɔn han ah? k'o jɔgɔramɛ kelen dɔ n'a muso ka kɛɲɛ ɲɔgɔn na c'est à dire ka na sigi réseau kan ka kuma yan yan yan non non m'a ye m'a ye o au fait ne m'a ye dɛ ne ma deli ka jɔgɔramɛ a explication na jɔgɔramɛ cɛman fara musoman kan jɔgɔramɛ cɛman fara muso ka man kan ne finman ma deli k'a ye ko jɔgɔramɛ kɛɲɛra a ka du kɔnɔ k'a muso régler c'est à dire que fo muso dɔ ka na c'est à dire ko dɔ ni dɔ bɔra ta k'a bɛna sigi ka explication di ne nin tɛ ma deli k'a ye jɔgɔramɛ la ne m'a ye o ne ye nintigiya min y'u la ne ma deli k'u y'a la quoi parce que ne olu ka jate la saya ka fisa u bolo ni malo ye saya ka fisa ni faden kɛnɛ malo ye jɔgɔramɛ bolo saya de ka fisa ni faden kɛnɛ malo ni faden kɛnɛ lebu ye jɔgɔramɛ bolo mais bi bama bɛɛ ye nin ye depuis kunu bɛɛ ye nin ye bɛɛ ye nin lamɛn bɛɛ ye nin passage kɛ kuma fɔra mɔgɔw ma jɔgɔramɛ milieu kɔnɔna la olu mɔgɔw dɔnnen don ni e ye bama siyɛn miliyari parce que ne y'a fɔ bama au fait i m'a dɔn hmm? a kuma kana digi i la dɛ mais ni hali ni tiktoker starw bɛ ka bɔ au fait tu fais pas partie des stars même tiktoker nous là tu fais pas partie des stars mais jɔgɔramɛw bɛ minnu dɔnnen don u yelen don u dɔnnen don diɲɛ bɛɛ b'u dɔn olu ka ko bɛ sama ka n'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ n'a ɲɛ juguma e b'u bɔlen k'u expliquer u bɛ vidéo kɛ est ce que hali u bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ ka bɛn a kumaw ma i b'u ye k'a kɛ jamais de la vie tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o bɛ to maliyɛndenw bolo kunpa de la a kɛra a ma kɛ a bɛ to maliyɛndenw bolo kunpa de la o don o tɛ a bɛ to maliyɛndenw bolo kunpa de la mais jamais u tɛ écran ta k'u yɛrɛ ɲɛfɔ jamais de la vie donc bama bazin nin kɛra erreur kumababa erreur barababa erreur kumababa c'est à dire c'est barababa minɛli ni kun tɛ erreur min na nin kɛra o barababa de ala ye furu da ka furusa da n'aw furula bɛɛ ka ni furu sara bɛɛ ka taa n'i ka ci ye bani ni furu sara du moment que furu banna aw tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la tuguni bɛɛ bɛ taa n'i ka ci de n'an bɛ furu kɔnɔ je te respecte ni furu banna c'est pas que je te manque de respect dɛ mais ne ka niveau la tu es mort o ye ne Fima ka calcul de ye i ka Fima a tɛ ne ɲɛsira la i ka en fait ne t'i dɔn tuguni yɛrɛ o mɔgɔ de ye ne bila ye min y'i déposé c'est à dire i ka da couleur ne t'a dɔn ne tun b'i ka so min kɔnɔ dɛ mais ne t'a couleur dɔn bilen bilen hali i ka numéro de téléphone ne t'a dɔn tuguni o den de ye ne Fima ye o tɛ manamanakan ye dɛ au fait i bɛ quartier min na n t'a quartier dɔn tuguni oui n kun bɛ so min kɔnɔ n yɛrɛ tun bɛ so min kɔnɔ n t'a so de dɔn tuguni mais ne problème bɛ yen de n ɲinɛna i tɔgɔ kɔ i tɔgɔ fana bɛ wele cogo min n ɲinɛna a kɔ fisiriwaleya tɛ ne ɲinɛna de i m'a ye a c'est à dire que i ka numéro de téléphone ne Fima de t'a dɔn tuguni wa kɛlɛ ko tɛ mais ne t'a dɔn de ni niw jɛra niw ka kari quoi ni niw bɔra ɲɔgɔn na niw ka kari aw de b'aw ka furu fɔ bɛɛ n'a ka furu gɛlɛya bɛ bɛɛ n'a ka furu problème bɛ a ɲɛfɔ yɔrɔ tɛ réseaux sociaux ye a régler yɔrɔ tɛ réseaux sociaux ye wa mɔgɔ tɛ réseaux sociaux kan min b'aw jagoya aw ka na aw ka furu ɲɛfɔ pour que ka jo di dɔ ma ka jalaki di dɔ ma si vous avez à vous justifier là faites le devant Dieu si vous êtes des vrais musulmans si vous avez à vous, c'est-à-dire justifier la, faites-le devant Dieu, pas devant nous. An tɛ foyi ye, an yɛrɛ jurumu ka jugu ni aw ta ye. an yɛrɛ bɛ min kɛ o ka jugu ni aw ta ye an yɛrɛ b'an tani na wowonin na yan ko yɔrɔ min na olu y'o di voilà mande princesse mankan kun don n ka kan ka porte porte a frapper mais n sɛgɛnna ça fait combien de temps de vidéo hali aw t'a fɔ mande princesse bigo m'i bila vidéo la en tout cas nin ko to tan to tan an y'a faamu vraiment merci Il faut couper, tu es fatigué. Personne ne dit ça. Ou bien, cœur bila de la. Je t'aime de, cœur bɛ bila yan de, c'est bon de. Nka aw t'a fɔ k'a to ten Fima. Aw fana ye miiri sa ko waliden dɔ de bɛ kuma la. Aw fana k'aw miiri ko waliden dɔ de bɛ kuma la sa ko waliden ye dɔɔni kɛ kuma la ko waliden ye caman fɔ. A y'a fɔ ko waliden ma k'a k'a to ten depuis n taatɔla filɛ nin ye. Ne tɛ kalaban cɛya la dɛ. ka na woro bɔ ne nɔfɛ an kɛlen k'an ka kow kɛ tile fila saba mariage kɛlen kɔ kɔɲɔmuso ni ni ala ni ala kira cɛ kɛ han aw bɛ ne dɔn sa surtout c'est à dire a dakala ja ninnu n'aw ye muso furu kira a bɛ sɔrɔ ka taa aw yɛrɛ bila muso ta la ka sɔrɔ i tɛ se ka ko foyi ɲɛnabɔ su kɔnɔ i ma se ka ne ta ɲɛnabɔ i bɛ taa muso ta e ni ne e sera ka ne ta ɲɛnabɔ est ce que e sera ka ne ka kow yɛrɛ se ko ninnu na o la aw tɛ se ka kow yɛrɛ se ko ninnu na aw bɛ taa muso girinmanba wɛrɛ ta ka n'o da e yɛrɛ ka kan ka min ɲɛnabɔ o ma ɲɛnabɔ o fitininin min bɛ yen k'an k'o fana tila ne bɛ ka n débrouiller ni aw cɛ ninnu minɛ cogo fila t'aw la o ne bɛ ka n débrouiller ni fitininin min ye i yɛrɛ tɛ a tɛ fɛn yɛrɛ awɔ o ko ma an bɛ abiditi fɛ fɛn yɛrɛ ɔ ne bɛ ka o minɛ nɔ ten tɔ ko paseke ko wala ko mɔgɔw ko ko manden pɛrɛsɛti ko tɛ ne bɛ k'o minɛ nɔ ten tɔ e fana bɛna n'o o o- o fɛn ye ko fo k'o fɛn fana tilan ko fo k'o fana tilan n tɛ tilan na n tɛ kuma caman na n'i y'a kɛ n bɛ ji kalaya de n bɛ ji kalaya wala ni tulu fana kalayala n'i y'a k'a kan o y'a bannen de ye an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ an bɛ mankan min na a bɛɛ ye cɛko in de ye n'an y'a k'a la a banna n'a nɔgɔyara an bɛɛ b'an sigi k'a lajɛ an bɛɛ b'an sigi k'a lajɛ wala Mu- n- muso tɛ furu ka fara n kan n tɛ don ka fara mɔgɔ kan fana wala ni dɔ bɛ min bolo i b'a labɔ de fɔlɔ ni dɔ bɛ min bolo i b'a labɔ wa ni fɛn t'i bolo n bɛ don fɛn tɛ don wala n'i pɛrɛnna fana n bɛ kuma n'i ma pɛrɛn fana a ka ɲi nɔ a ka ɲi nɔ an bɛ mɔgɔw dɔw de don kumaw la ten a ka ɲi nɔ nin bɛɛ ye mali cɛ ninnu de nɔ ye musoko de b'u la ten pɛkɛ tɛ pɛkɛ tɛ pɛkɛ tɛ mɔgɔw da la e kuma caman na dɛ o de kama ne y'a fɔ ne bɛ poliyandiri de kɛ cɛ joli de bɛ rezo sosiyo la n bɛ k'a jate de minɛ wala ni min tɛ mɔgɔ yɛrɛ furu n bɛ furu o de ma mɛ an ta an bila n bɛna taa den da yan fɛ n bɛna taa nin da yan fɛ n t'a ɲɛ sa n t'a yɛrɛ dusu kasi n tɛ se a k'an bɛn ne taara wala ne taara fɛn yɛrɛ bɛ min ne tan tɔ n taara a k'an bɛn n tɛ nin ko suguya fɛ o aw yɛrɛ de ye mɔgɔw tɔɔrɔ